Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ne balima silamɛ ɲumanw alhamdulillah an balimakɛw caman ka kuma bɔra kan ka kuma ko degun dɔ b'u kan n'o ye u furumusow ka danayabaliya ye u la telefɔni fuye pɔsi fuye saki fuye eh, dɔw yɛrɛ bɛ fɔ mɔgɔ bila k'u suivi an ka telefɔni ko kuma in de nana kosɛbɛ kosɛbɛ ani ka don message kɔnɔ appel wasapu kɔnɔna la fuyeni foto ni fɛn minnu bɛ yen nɔ et beaucoup d'autres choses ne ka hakilina ye min ye personnellement mes sœurs an ka ninnu kɛwale ninnu dabila bonya t'a la bonya t'a la munna paseke ala ye fɛn min dogo i la i yɛrɛ b'a ɲini k'i ɲɛda o kan munna k'i tɔɔrɔ n'i y'a sɔrɔ cɛ bɛ ko de la et que o preuve b'a ka telefɔni kɔnɔ ala m'a latigɛ i k'a dɔn wa cɛ yɛrɛ ye i bonya n'a ye a y'a dogo i la i b'a ɲini k'i ɲɛda o kan mun na k'i yɛrɛ tɔɔrɔ n'a bɛ ko la kɛnɛ ma a y'i bonya n'a ye a kɔni y'a dogo i la e b'a ɲini mun na ka i ɲɛ da i tɔɔrɔ ko kan i yɛrɛ bɛ wuli mun na ka t'i tɔɔrɔ ko i dusu kasi ko ka t'a ɲini k'o ye k'i ɲɛ da o kan k'i yɛrɛ dusu kasi k'i yɛrɛ tɔɔrɔ yarɔ o man nɔgɔn dɛ n'ala ye fɛn min to i ma dogo la ni ala ye fɛn min to i ye sutura la n b'i deli o to yen n'a y'a jateminɛ a caman na cɛw filɛ nin ye ni u bɛ ko o ko la dogo la muso bolo i b'a sɔrɔ muso mana a wɔgɔbɛ ka fɛn kɛ a daminɛ na u bɛ se k'a fɔ ko a tɛ jɔ dɔw la kuwa o n'a ɲɔgɔnna caman mɛ n'i kɔntinera k'e b'a kɛ kɛlɛ ni wɔgɔbɛni ni fɛnw ye i b'a sɔrɔ cɛ caman t'a dogo tuguni la plupart du temps muso caman ka porobilɛmu bɛ juguya ten de u yɛrɛ de kɛra u yɛrɛ kala ye parce que i bɛ t'a sɔrɔ cɛ bɛ e musalaka la n'a ma siran i ɲɛ malol'i ma a y'i bonya kɔni y'i niyɔrɔji sigi a y'i gasi sigi hali n'ale bɛ min na a man ɲi ni musow bɔra a kalama dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ cɛ bɛ musalaka kɛ a tɛ bɔ su fɛ mɛ journée kɔnɔ kɔni a ka baara yɔrɔ ni baara jigi ɛri cɛ fo ka yan'a na kuma cɛ so a b'a ka kow bɛɛ kɛ o cɛ sugu a bɛna sufɛ bɔli daminɛ dɔɔnin dɔɔnin hali weekend na a bɛ bɔ n'i y'a sɔrɔ min bɛ bɔ su fɛ nka a b'a fɔ a bɛ taa gɛrɛn de la ou bien a bɛ argument wɛrɛw ɲini ou bien fɛn wɛrɛ a b'a dogo i la quoi a b'i bonya a bɛ fɛnw fɔ i ye ka o k'a ka bɔkun ye a caman na ni i y'a wɔgɔbɛ k'a fɛn a t'o wajibiya kɛ tuguni nk'u b'u porofite o kɛlɛ de fɛ k'a juguya n'u yɛrɛ ta ye donc olu min ye e min ye vitimi ye dɛ e yɛrɛ laban de bɛ kɛ coupable ye hali ma bɔ a kalama cɛw b'o kɛlɛ sama a y'i dabali bɛ ban e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko kuma k'e de ye ko dɔ kɛ yan i yɛrɛ b'i to o kɛlɛ k'u kuma la k'i ye mesaji dɔ ye i ye foto dɔ ye i ye apɛli dɔ ye i ye nin ye i ye nin ye i ka ankɛti bɔra nin kan dɛ a bɛ se k'a ka mɔbili kile cɛ ten k'a tufa ka bɔ o ye datigɛdala de daminɛnen ye dɛ o ye kɛlɛ de daminɛnen ye dɛ a b'a ta juguya n'i ta ye nɔn e bɛ ka nin kɛ tan k'a sɔrɔ i y'a ka libɛrite de d'a ma e de y'a siɲe walayi e de y'a siɲe k'a d'a ma awɔ e de y'a libere i y'a ye bɔn e y'a dabɔ ko wɛrɛ kama a kɛra ko i ma sigi ni min ye ne kɔni bolo i b'o to yen ni ala y'i cɛ lajarabi ni kulonkɛ ye i yɛrɛ de b'i sigi k'i miiri i ka musoya la n bɛ mun kɛ hali n'i bɔra a kalama kana fɛn fɔ a ye a ka gɛlɛn mɛ i ka bonya ni karama b'o de la i ka dususuma b'o de la ko bɛ laban ka n'a d'i ma o de la bonya bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la walahi o ma daminɛ bi wa o tɛ jɔ bi bonya bɛ se diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na fɛn bɛɛ sans exception musow bɛ u taara ka t'u cɛw minɛ kɛwale la vis-à-vis u y'u kɔ don ka taa fo bi u da ma maga a la cɛ dɔw bɛ na u kamana bɛ gan u bɛ fɛn bɛɛ kɛ hali n'u ko u b'a kuma fɔ muso b'a fɔ n'u y'a ɲininka ko k'ale ma fɛn ye a tɛ fɛn kalama i y'o san de fo ka se saya ma i y'a ye mun y'a d'a ma a ka a ka muɲu ni sabali tɛ ya a tɛ n'a fɔ k'a ma digi a la o mun ka jugu ka tɛmɛ o kan a tɛ n'a fɔ k'a fɔ k'a t'a cɛ fɛ o a b'a fɛ a furula a ma a b'a fɛ san joli joli furu ka denw wolo a ye i y'a ye mɛ a ye min kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko musokisɛya a bɛ fɔ nin de ma ko force de caractère a ye ala deli ala ka nin dimi kun ale la ala k'a kun a fɛ ala k'a kun a fɛ ala kana sitanɛ se a la a bɛ k'a kɛ furu de kama walahi masa b'o k'i ye ala y'o de k'a ye ni cɛ nana ni kuma ye k'a fɔ k'a bɛ fɛn kɛ i ye min ye i bɔra min kalama n b'a fɛ après plusieurs semaines a ko k'ale ma fɛn ye dɛ a ye dɔ de fara ka kulo ni yɛlɛ kan ka dɔ de fara ka cɛladon kan ka dɔ de fara ka nisɔndiya kan ka dɔ de fara a yɛrɛ ka toilette ni entretien kan a ye dara kuraw ɲini cɛ ka dumuniminɛnw falen ka taa musoya minɛnw ɲini a yɛrɛ ye a bɛ se k'a labɛn k'a cɛɲɛ a cɛ kɔrɔ cogo min na i y'o tigi san de fo ka diɲɛ wuli donc ni u bɛ ko lankolon na n'i bɔra a kalama ka kɛlɛ kɛ e e ye ɛɛ ko e yɛrɛ de ye ko déclenché quoi problème déclenché quoi dɔw bɛ wuli fo ka taa musow nɔfɛ ka taa kɛlɛ kɛ ou bien ka mɔgɔ bila ka t'u neni u bɛ dɔgɔninw bila ka telefɔni numéro d'u ma k'u menacer k'u neni ka fɛnw kɛ bon nin tɛ bonya ye mɔgɔ min bɛ kɛnɛmana na e furula furu ni ye suna ni farida la yarɔ kɔni ni e e taara i yɛrɛ e de taara ka taga i yɛrɛ d'u ma yarɔ i yɛrɛ lagosi dɛ u bɛ se neni min na i tɛ s'a la u bɛ ɲɛgɛlɛya min dɔn i tɛ s'a la u bɛ s- u bɛ se ka min fɔ i tɛ kariya k'a fɔ e bɛ sɛgɛn a la u t'a dabila n'u y'a kɛ n'i ye dɔw yɛrɛ b'u kali i ye k'i cɛ k'i kun t'a ye ɛ, ɛ, ɛ, nin heure de la i t'a ye tuguni walayi n'u de y'a fɔ u b'a kɛ donc i bonya tiɲɛna i bɔra n'i yɛrɛ ye i tun b'i ka lafiya la ayiwa cɛ tɛ masɔrɔ dɔgɔyalima ni lebu kɛra wa diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama i ma bonya sɔrɔ i ma karama sɔrɔ n'i sɔmina cɛ la yanni an ka kɛlɛ kɛ est-ce que an t'an sigi k'an miiri ka baara k'an yɛrɛbakun kan anw n'an an n'an cɛ ka relation bɛ cogo di est-ce qu'on passe beaucoup de temps ensemble est-ce qu'on communique assez ni dugu jɛra fo ka taa su ko ma ne ni cɛ bɛ cogo di muso dɔw bɛ yen n'u cɛ bɔra kabi sɔgɔma baarayɔrɔ la fo n'u seginna su heure min n'o tɛ kuma t'u cɛ kibaruya t'u cɛ foyi t'u cɛ sauf en cas d'exception ani ɲɔgɔn kuma o dɔrɔn de b'u cɛ i bɛ taa du caman kɔnɔ i bɛ taa cɛ sigilen sɔrɔ a kelen n'a tɛ journal lajɛ la a bɛ k'a ka journal kalan ou bien a ka telefɔni ko ninnu donni la sa telefɔni b'a bolo et autres Il faut que an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na il faut k'an ka ɲɔgɔn baroɲɔgɔnya il faut k'an ka kɛ teri ye il faut que ambiance ka na so kɔnɔna na joie de vivre ka na so kɔnɔna na muso de bɛ se ka nin bɛɛ kɛ n'i sɔnna dɛ n'i sɔnna excuse kuma bɛ e nin tɛ nin mɔgɔ ye nin tɛ nin mɔgɔ si o tɛ o mɔgɔ ye o de la k'e ka kɛ o mɔgɔ ye ka o lana so kɔnɔna na o O de la justement k'e k'o kɛ o n'i y'a kɛ a tɛ kɛ foyi ye ni hɛrɛ tɛ ni muso jɔra a kan ni ala ka dɛmɛ muso bɛ cɛ changer cɛw kun bɛ mɔgɔ tɛ fili hali k'u ye yɛlɛ la n'i y'u ye dɔrɔn a bɛ k'i ɲɛna ko ayi ko u bɔra balawu de la u ɲɛ kumunen don u bɛ ten mais c'était pas des personnes méchantes bɛɛ ni cogoya de don dɔw ɲɛ kumunen don naturellement n'i ye dɔw ye a bɛ k'i ɲɛna ko u bɛ tan u bɛ tan u bɛ tan non o non o tɛ musow y'u jija ka cɛ caman changer n'i sɔnna kɔni i bɛ se n'i sɔnna dɛ muso bannen de bɛ yen n'o tɛ muso dɛsɛlen tɛ yen dɛ ala barika la muso bɛ se k'a ban nin ne tɛ nin kɛ ka argument dɔw avancer parce que a m'a kunkolo minɛ mais n'i ye fɛn fɛn k'i cɛ nɔfɛ i y'o kɛ o kɛ kun na quoi gɛrɛ cɛ la communication la communication la communication la communication o de salen don foyer kɔnɔna la mɔgɔw n'aw ma kuma aw tɛ ɲɔgɔn faamu mɔgɔw n'aw ma kuma aw tɛ ɲɔgɔn faamu ko gɛlɛyara cogo cogo kuma de b'a ban ko nɔgɔyara cogo cogo kuma de b'a ban bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan nin funden bɛ kɔrɔ ko fitinin dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a y'a minɛ yɛrɛ kɛ e e e e y'a kɛ min kama u bɛ ko min don i bɛ taa sɔrɔ c'est loin de là mais ale tɛ se ka don e hakili kɔnɔ k'o kalan i y'a ye f'an k'a faamu k'a fɔ an tɛ c'est-à-dire qu'on n'est pas des ennemis orgueil ni fierté tɛ furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ fadenya la an tɛ fadenya sigi la an de kan ka kɛ kelen ye a kan ka kɛ nisɔndiya de a kan ka kɛ kanu de a kan ka kɛ diyaɲɛ de a kan ka kɛ ten de ni situation ninnu caman bɛ yen nɔ a bɛ jouer denmisɛnninw ka éducation kan kosɛbɛ parents bɛ cogo min na a bɛ jouer denmisɛnninw ka fɛn kan parce que parents fila bɛnnen parents fila bɛnnen aw bɛ aw b'aw occuper aw denw na ɲɔgɔn fɛ n'i y'a jate minɛ psychologiquement o denmisɛnninw ni den wɛrɛw ka faamuya tɛ kelen ye mentalement non o tɛ kelen ye an k'an jija an ka baara k'a kan an k'an jija an ka baara k'a kan an ka telefɔni fouillé ninnu dabila bisigiyaliba ni kumaba e bɛ nin yɔrɔ de la e bɛ yɔrɔ jumɛn e bɛ taa e bɛ taa an k'a dabila n'i y'a sɔrɔ a b'o de la a to yen ba ye i k'a fɔ ne ye surprise dɔ bila i ɲɛ ou bien n'a nana hali n'i m'a fɔ a ɲɛna a diyanye dumuni dilan i k'a bila a ɲɛ plateau cɛɲumanba dɔ san i k'a k'a kɔnɔ i k'a d'a ma ka na n'a ye ni tulon ni yɛlɛ walahi i b'a kunbɛn cogo min na ni nisɔndiya ye hali n'a falen don a b'a bun cɛ caman bɛ n'u ka so kɔnɔna na k'a fɔ n bɛn'u u bɛn'u ko de ka segin ka bɔ mais muso b'u kunbɛn ni kunbɛn cogo ye i b'i ka chambre à coucher labɛn k'a parfumer k'i yɛrɛ pari k'i ɲɛ comme pas croyable ka dumuni labɛn k'a bila yen ko surprise dayɛlɛ k'a bila cɛ b'a ye dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ muso ye nin kɛ nin kɛ ne de kama n'a bɛna taa dɔ wɛrɛ min na a bɛ se ka kuma version wɛrɛ de fɔ o tigi ye kɔni nka e kɔni walahi a bɛ maloya ka bɔ so donc nin de kan ka k'an ka don o don baara ye an kan k'an cɛsiri nin de la pas les téléphones pas les poches weleli kɛ ka kɛlɛw kɛ e bɛ min e bɛ nin yɔrɔ jumɛn na nin nin nin non non non o t'a kɛ k'a dabila o e ka dɔ fara i ka cɛsiri kan i ka dɔ fara i ka jija ni timinandiya kan don o don k'i sigi k'i miiri n bɛ se ka mun kura kɛ ni n bɛ n cɛ ni n bɛ n cɛ nisɔndiya ni n b'a dabali ban n'a bɛ kɛ surprise y'a la n bɛ se k'a dusukun sɔrɔ hali bi cogo di kanu bɛ san de o hali bagan wulu maa min b'a ladon de ka d'a ye denmisɛnnin bɛ boli a ladonbaga de nɔfɛ min b'a ladiya k'a ta a bɛ bɔnbɔn ni fɛnw d'a ma kanu fana ye yiri de i b'a turu n'i y'a turu n'i ma ji n'i m'a sɔn a bɛ sa a bɛ sɔn ni mun ye bonya ni karama fɔlɔ ça c'est la base de toute relation amour affection tendresse communication hali ɲin ni nɛn bɛ kɛlɛ o fɛn fitinin ninnu bɛ na mais ka bras de fer de k'aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ mɔgɔw daw de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka furu bonya bɔra a la karama bɔra a la ee a ma nɔgɔn dɔrɔn donc n bɛ fɛ an ka focus essentiel kan vraiment an k'u n'u conscience to ɲɔgɔn na parce que hali ni e ma sɔn k'e t'o to yen o t'a bɔ a la o donc o de kama limaniya i k'a to yen e k'i focus i yɛrɛ kan a bɛ nin girinba bɛɛ kɛ kɛ a bɛna tila ka n'i sigilen sɔrɔ tuguni mɔgɔw bɛ tila ka ɲininkali kɛ ko o tuma ko a kɛra waliju de ye a tɛ bɔ tellement que a tɛ bɔ so kɔnɔ tuguni Donc o de y'an ka priorité o de ye musoya ye o de ye musokisɛya ye ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka bɛn n'an ka furusow kɔnɔ ka sabati na ka nisɔndiya na vraiment vraiment parce que couple caman caman de bɛ n'i ye fɛn fɛn ta lamɛn don min na subhanallah mais f'an ka sabali f'an ka sabali an ka jɛ an ka sabali nin ko a ti kɛnɛ na a ti fɔ ne ma nin ko a ti kɛnɛ na a ti fɔ ne ma yarɔ c'est pas facile hmm? f'an ka sabali ala ka sitanɛ bɔ an ka furu kɔnɔ ala ka fitinɛ bɔ an ka furu kɔnɔ ala ka balaw bɔ an ka furu kɔnɔ sababu jugu ala k'a bɛɛ lajɛlen bɔ an ka furu kɔnɔ vraiment ala ka sabali d'an yɛrɛ ma ala ka sabali d'an ma ka kanu ni diyaɲɛ na an ka sigiw kɔnɔna la ka furu ninnu diya an bolo k'a kɛ badabada diɲɛ alijinɛ ye

muso min b'a dɔn ka bɔ a kalama ka n'i sigi i bɛ na i tɛ kuma mais i b'a to yen a n'a conscience de bɛ kɛlɛ kɛ o o b'a ronger de a kɔnɔ o fo k'a ban o donc o y'a kɛlen ye ta de fo ka diɲɛ wuli ala ta kɔfɛ a tɛ se ka foyi kɛ donc an k'o dege an ka baara k'o kan vraiment sigi ninnu ka diya ala k'a nɛ k'a d'an ma ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu